fo ka na se bi ma burusi kɔnɔ n'u kun ye muso ye ka dumuni kɛ sugu kɔnɔ hali ala ma taa furufuru n'i taara sugu kɔnɔ n'i y'a bila i da i denmuso b'a si kɛ i ka so maa t'a ta hmm? ni muso kun taara hali dumuni di mɔgɔw ma kungo kɔnɔ muso tagatɔ kungo kɔnɔ a sɛgɛnna doni min b'a kun a sɛgɛnna mhm. a b'a fɛ ka dumuni kɛ mhm. muso de kun b'i sigi k'i kɔ don sira ma mhm. i bɛ hakɛ to banakɔtagala b'i dogo cogo min muso kun b'a dogo ten ka dumuni kɛ hɔrɔnmuso hɔrɔnmuso mɛ ka taa sɔrɔ hali kungo kɔnɔ e de bɛ da falen don dumuni na mugu ɲari mugu ɲari i bɛ kuma cogo min na i bɛ kuma ten i bɛ dumuni na i m'i da dogo a la non non non e den kun tɛ ta parce que a bɛ fɔ ko i ma mara kelen muso n'a cɛ cira ɲɔgɔn na cɛ y'a ta fɔ muso ko fo n ka n ta fɔ ni muso ye a ta fɔ muso den kun b'a si kɛ so kɔnɔ yen parce que a bɛ fɔ ko sɔn t'i pan a den ka ŋunuma sɔn ye kungo sɔn ye kungo sogo dɔ de ye e bɛ se k'i jɔ sɔn b'a pan e kunna a bɛ taa cun ɲɛfɛ o tuma sɔn den fana o tɛ se ka ŋunuma o bɛ pan de parce que a ba panna donc furu yɔrɔw kun bɛ woloma fɔlɔ n'i bɛ muso ta sani k'a fɔ muso in bɛ cogo di a jɛlen don wa a finnen don wa a ka bilen wa non a ba bɛ cogo di hmm? a ba bɛ cogo di donc muso si tɛ ta o de la i bɛ taa i kun bɛ taga maaba du dɔw kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ muso dɔw bɛ yen cɛjuguya dama tɛ dɛ u bɛ ɲini ka kɛ ngɔn ye mɛ i b'a sɔrɔ u donnen don du ɲɛnama dɔ kɔnɔ o tɛ muso nin ye dɛ u ye muso in ba de filɛ donc furu fɔlɔfɔlɔmɔgɔw de kun bɛ furu woloma ninnu ka du waati bɛɛ mankan bɛ yen fitirida fitirida u bɛ ɲɔgɔn gosi musow bɛ ɲɔgɔn nɛni hali ni dunankɛ nana k'a bɛna dɔ ta o du kɔnɔ a bɛ fɔ ko un ayiwa u ka du kɔni bɛ tan don o don mankan kɔni bɛ yen bɔn an kɔni tɛ se k'a fɔ i k'a ta a tɛ fɔ k'u ka du kɔnɔ u bɛ sonyali kɛ dɛ ayi o ka bon sokɔnɔmɔgɔw ka pɛrɛnpɛrɛnni o y'a dama ko de ye o man ɲi danbe du yɛrɛ kɔnɔ donc fɔlɔfɔlɔ cɛ a tun bɛ muso min ta a tun b'a ta yɔrɔ woloma o la ni e ye ne den ta kɛlɛ t'anw fɛ yen ninnu ka du kɔnɔ olu delilen tɛ kɛlɛko la nɛni tɛ yen k'o den fana ta ninnu ka du kɔnɔ o ye danbe du ye kɛlɛ tɛ yen pɛrɛnpɛrɛnli tɛ yen k'o du ta o den dɔ ta e ka du bɛ kɛ bobo du de ye o hmm? kɛlɛ t'aw ka so hmm. kɛlɛ t'anw ka so hmm. a tɛ ninnu ka so o tuma n'i y'olu denw fara ɲɔgɔn kan olu bɛ kɛlɛ kala ye wa u tɛ kɛlɛ kala ye mais ninnu ka du ye warabilen du ye ninnu ka du ye jakuma du ye e yɛrɛ m'a ba yɛrɛ lajɛ bilen fewu fo muso dɔw kɔɲɔ donnen kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka ɲininkali kɛ k'a ba tɔgɔ ye di ninnu ka du ye son du ye ninnu ka du ye jakuma du ye n'i y'olu duden dama ta ka fara ɲɔgɔn kan cɛsirili ko t'o la o i ka du bɛ kɛ pangawoloki du de ye parce que kumabaliya du dama den dama kumakɛla den dama de don donc euh, sinon fɔlɔ ni muso kun bɛ na a cɛ ka so bale kun bɛ di a ma miseli tun bɛ di a ma sigilankurun tun bɛ di a ma fiɲɛ tun bɛ di a ma fini bɛ bila a kun na fiyentɔ tɛ o fini bɛ bila a kun na a b'i kun suuli a bolo bɛ di dɔ ma o de b'a minɛ ka n'a bila so kɔnɔ kuma bɛ kɛ nin bɛɛ kan hmm, kɔrɔ de bɛ nin bɛɛ la fiɲɛ daga kelen n'e y'a sigi i ka so hmm. o dabɔra e kelen kama de ye bɛɛ mago bɛ jɔ fiɲɛ na cogo min na hmm. ni bɛɛ bɛna ji min fiɲɛ kɔnɔ i jija i ka kɛ fiɲɛ ye bɛɛ mago ka jɔ i la wa i ka bɛɛ bisimila bale sirilen don mm. n'i ye bale kisɛ kelen ta mm. k'i bɛ baara kɛ n'o ye a tɛ ɲɛ mm. i b'a siri ɲɔgɔn na o tuma taga dudenw fara ɲɔgɔn kan miseli bɛ d'i ma n'i ye bɔrɔtɔ da min sɔrɔ fini min na o kala mais fini yɛrɛ ko tɛ e bɔra a ka du kɔnɔ kɛlɛ tɛ yen o e nana nin du kɔnɔ i y'a sɔrɔ o bɛ kɛlɛ la miseli dir'i ma dɔ wele ka fara i kan aa karisa nin kabako ye dɛ nin tɛ kɛ anw yɛrɛ fɛ yen e ka kɛlɛ kɛ tan du kɔnɔ nin tɛ k'anw fɛ yen dɛ han ni nin b'aw fɛ yan nin ma ɲi dɛ bon kɔɲɔmuso nana n'o ye o parce que ale bɔra du min na o tɛ kɛlɛkɛ du ye même temps u ye fɛn minnu d'a ma ka na miseliw ni eh, a tɔgɔ ye di gariw olu bɛɛ kɔrɔ fɔr'a ye o tuma n'a nana sɔrɔ farafarali bɛ yan direct a b'aw fara ɲɔgɔn kan parce que ale yɛrɛ ma deli o la yɛrɛ et puis a natɔ o fɔr'a ye fana ko a k'a hakili to o la kelen fɔlɔmuso tun bɛ waso nin ye ne den ye fɔlɔmuso tun bɛ garanti ta a den fana ye ɛ eh, jalo e nana ne ka so e ye i sinamuso denw kɛ i denw ye i b'i sinamuso denw ladon i bɛ hɛrɛ kɛ u ye e den tagatɔ o yɔrɔ dɔ la e bɛ sɔn ka siga ko laala ko a bɛna to yen o tuma e min kɛ mɔgɔw ta la i ɲinɛna o kɔ wa tuma i bɛ waliden ladon fɔlɔmusow tun b'a bila u kunkolo la to ne ka n jija surtout n'aw kɛra fila ye u bɛ saba to n ka n jija tɛri n den ka se ka yira dɔ in fana b'a fɔ to n ka n jija tɛri n den ka yira o tuma a bɛ mun kɛ sisan a bɛ cɛ sago de ɲini ne bɛ cɛ sago de ɲini k'o dɔn ka baara kɛ ni o ye nin fana bɛ cɛ sago de ɲini k'o dɔn ka baara kɛ ni o ye bɔn i kɔni b'a dɔn cɛ si sago tɛ farafarali ye bɔn ni ne cɛ sago dɔn k'o minɛ nin ye cɛ sago dɔn k'o minɛ donc an ye cɛ kunsinfan de dɔn tobili mana kɛ ne na ne bɛ n jija k'a k'a kɛcogo la parce que o de ka di cɛ ye nin fana tobili mana s'o ma o b'i jija k'a k'a kɛcogo la o de ka di cɛ ye sisan denw de bɛ na jalo ka n'i dɛn sogo tilalen dugutila fɛ ka boli ka i i denkɛnin kɔri ka bɔ den tɔw cɛ la k'i dogo ka sogo d'a ma ka tɔw dalen to i den tagatɔ ekɔli la ka na bɔ k'i jɔ finɛtiri la k'a kɔri n'a segira ka na i b'i dogo i bɛ warimisɛnnin d'a ma a kuru a kuru a kuru kan'o kɛ hmm? donc furu yɛrɛ cogoya de ma yira bi muso minnu fana donna furu kɔnɔ furu yɛrɛ donkun yɛrɛ u t'o dɔn bɔn mɔgɔ minnu fana bɛ bila tuguni mm. k'olu de ka furumusow bisimila mm-hmm. parce que ni dunan nana mm-hmm. mɔgɔ fɔlɔ min bɛ dunan bisimila o de y'a jatigi ye o u bɛ minnu bila furumusow nɔfɛ mm-hmm. ko maɲamagan n'i ye maɲamagan jɔ kɛmɛ ye o y'a sɔrɔ bi kɔnɔntɔn ye furu kelen kɛ hmm? ɛ su k'a fɔ su ma ko banbagatɔ ah. kun min y'aw se kaburudo la a ɲinɛnen b'o kɔ dɛ e bɛ ka a fɔ nin ye ko a k'a ka furu kɛ tan mun y'e bɔ i ta la hmm? donc o maɲamagan minnu bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen n'a kan ka kɛ maɲamagan ye ni an mago bɛ an ka adamadenya dilanni la mɔgɔ min bɛ yen ni o o kan ka kɛ a ye maa min ye furu bonya ka furu nafa dɔn ka denbarikamaw sɔrɔ a la a ma sote a ma taa yɔrɔ la o de bɛ se ka bila npogotigi kunna maɲamagaya la ɔ mɛ ne tɛ n ka furu la ne yɛrɛ ye furu min kɛ o bɛ se furu ba kelen ma ko ne ka taa sigi e kunna ne ka e ladi i ka furu kɔnɔ n bɛ mun fɔ a a kan ka fɔ furumuso de ye i b'i jija garandi dɔ bɛ yen k'o ta i ka du kɔnɔ n'i sera k'i ka furu kɛ k'a ban n'i ma soteli minɛn ta n'a gwana cogo o cogo hali n'u nana papiye di cɛ ma k'a bɛ taa datugu kaso la kana kule dɛ don so kɔnɔ a fɔ ala n'a y'a sɔrɔ kabini ne sigira nin cɛ in kunna ne ma soteli minɛn ta don si ka taa an ka du kɔnɔ fɔ ne ye turu furu tɔɔrɔ muɲu ka to yan cɛ in gasi sigili n'a bonyani kama n'o kɛra tiɲɛ ye ala nin y'a tagatɔ ye ne ma sote cogo min na a kana si yen i bɛ jɔ ci ala yɛrɛ bolo a kana si yen dɛ a tɛ si ɔ mɛ soteli tɛ bilen e kɛn bɛ jakuma ye ah. a yiribolow ni ɲɔgɔn cɛ paraparaparaparaw i bɛ galo ka bɔ i bɛ taa sigi cɛjan kunna i bɛ to cɛjan kunna ni filen ni galama cira ɲɔgɔn na i b'i pan i bɛ taa sigi cɛfin kunna e kɛn bɛ ka diɲɛ cɛ bɛɛ ka so nɛgɛ nɛgɛ ka ban ko e ka na ka kɛ dɔ ka maɲamagan ye e bɛna mun fɔ yen i kan ka muso ladi de k'a kana sote mɛ e kɛra jakuma ye ka ban e bɛ se k'a fɔ nin kana sote wa donc furu kɔnɔna na bi bi de don ala ni furu faamubaliya ani danbe yɛrɛ faamubaliya degun bɛ furucɛ caman ka so kɔnɔ sinaya bɛ taa gɛlɛya ka se yɔrɔ dɔ la jalo hali ni cɛ bɛ muso dɔ fɛ yen dɔ bɛ fɛɛrɛ dɔ tigɛ cogo bɛɛ la ka fɛn dɔ baara k'o don tuma dɔ la yɔrɔ sumanen na walima fiɲɛ kɔrɔ ka ji k'o kan ko pour que ni cɛ taara nin fɛ yen k'a kana se ka kunun su fɛ n'a taara nin sira fɛ a ma kɛ gɛrɛ ye bɔn kuma de tɛ ka kɛ ni mɔgɔw ye et puis danbe yɛrɛ kuma yɛrɛ dɔgɔyara o de la n y'o de fɔ aw ye depuis an ka o don émission na n ko nin baara in ala k'a taga ɲɛfɛ et puis ala k'a to mɔgɔw k'a dɔn ni mɔgɔw y'a dɔn danbe kuma in bɛ tɛmɛ nin kan an bɛɛ mago b'an danbe la o ah an bɛɛ mago bɛ an danbe la donc ni muso y'a dɔn walayi ne ka yaala senfɛ n ye muso ye ni cɛ bɛ bɔ kungo la a bɛ cɛ ka doni minɛ k'a da a kun na cɛ bɛna sɔrɔ deja a ye dumuni tobi k'a ban ni cɛ ka koliji a denw kɛ bɛ fɛn bɛɛ bi mori nasi ko t'o la sɛbɛn ko t'o la o ye i danbe dɔn i nakun dɔn muso k'a dɔn ne cɛ ma deli ne ba de- ma deli ka pan ne ba ma deli ka sote ni muso y'o dɔn hali ni ko dɔ gɛlɛyara da la dɔ bɛna fɔ un karisa soteli tɛ an danbe ye dɛ o kuma i t'i ba den ye wa e delila ka soteli minɛ i ba bolo wa o mana kɛ ka degun o degun to muso kan a b'a bila a nin t'i danbe ye dɛ he ne ti ɲɛ dɛ ne yɛrɛ ba gann'o da la ne ba sotera dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ni jean tɛ paul don ni jean tɛ paul don bɔn nin bɛɛ ye kuma jondanw de ye epi kuma minnu bɛna an halaki eh, i bɛ jateminɛ jalo muso bɛ sote ka denko den to a la an ka fɔlɔ cɛkɔrɔbaw ti ko kɛ kunfɛ muso kɔnɔma fitirida fɛ a ti bɔ o y'an ka fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw ka kuma ye muso ti bɔ fitirida fɛ i bɛ den caman ye o kunkolo bɛ funu ten a bɛ kɛ kunkolo barabarabaw ye i b'a sɔrɔ a camanba bɛ bɔ n'a ye fitirida fɛ hmm? ah? hmm. muso lajɔlen ti koko ta hmm. koko mana surunya cogo o cogo k'i pan koko kurunin kunna ayi den bɛ kɛ son ye ah? muso sin ditɔ den ma a kana to sinji ka tɔni den lawura kan fewu o den jɛnɛya dama tɛ dɛ mhm. o den ti a baden yɛrɛ to yen sin ditɔ sinji bɔnna lawura kan hmm? bɔn ni danbe kuma ti fɔ musow ye ah. Ah? danbe kuma ti fɔ musow ye bɔn furu yɛrɛ ne donna pour que ne ka den barikama sɔrɔ n bɛ cɛ bonya n ka den barikama sɔrɔ n bɛ tilen cɛ ye n ka den barikama sɔrɔ nin fana bi don o bi tilen cɛ ye a ka den barikama sɔrɔ nin fana bi don o bi tilen cɛ ye a ka den barikama sɔrɔ est ce que olu b'a sɔrɔ ni sinɛmusoya ni ɲɔgɔn tɔgɔ cɛn ni ɲɔgɔn kɛlɛ ye wa donc n'i ye sinɛya ye du o du kɔnɔ maa barikabaliw de don sinɛya ma se ɲɔgɔn bolo kuru ni ɲɔgɔn kɛlɛ ma non non non don foro ye foro fila de ye foro saba de don ni ne ye n ta kɛ ka ɲa o sumansi ɲuman ne b'o sɔrɔ n'e ta kɛra ka ɲa o sumansi ɲuman i b'o sɔrɔ juru bɛ to faama min na ala kɔni tɛ donc o la bi furu eh, cɛ mana muso kelen ta muso fila ta muso saba ta bɛn t'a duw kɔnɔ hɛrɛ tɛ yen ɲɔgɔn faamubaliya yɛrɛ bolo ma hali ni cɛ bɛ dɔ wɛrɛ fɛ i b'a sɔrɔ o ye dɔ in bɔ kuma ye ka taa dabali kɛ ko n cɛ bɛ yan fɛ ye kuma n'i y'ale bɔ kuma ye bi ka taa sinamuso tɔw dabali a ma faamu de n'o tɛ a bɛɛ jɛra cɛ kelen min na mhm. o kan ka kɛ diɲɛ fɛn bɛɛ ye nin den kɛra fɛntigi ye nin den kɛra fɛnba ye mhm. tɔ n yɛrɛ den ka kɛ fɛnba ye a bɛ ɲɔgɔn kɔnkiransi mɛ o ɲɔgɔn kɔnkiransi tɛ se denw ka bominɛfiniw tali ni furamugunin kɛli denw kɔnɔ o ye halaki de ye donc fɔlɔfɔlɔ furu tun bɛ don u bɛ ladi de o fɔlɔ muso bɛ ta bɔ yɔrɔ de la i bɛ muso mara yɔrɔ lajɛ i b'a ba lajɛ i b'a fa lajɛ i bɛ muso ta o tɛ yɛlɛma fiyewu muso mana kɛ cogo o cogo muso ba mana kɛ cogo o cogo a jogo dɔ bɛ taa muso yɛrɛ la o de la u b'a fɔ de ko bɛɛ b'i ba bolo donc muso mana kɛ cogo o cogo muso jogo dɔ bɛ taa ba la o la ba tun bɛ lajɛ de muso ka cɛɲɛ tɛ filɛ dɛ ba de tun bɛ lajɛ ɔ mɛ ni anw ka furu lajɛ bi n'a kɛra furu kɛmɛ ye furu bi kɔnɔntɔn ni duuru i n'o denni de ye ɲɔgɔn dɔn kare kun kɔnɔ i t'a ba dɔn woro minɛlen kɔfɛ a bɛ sɔrɔ a fa ko aa ko ko n ba filɛ n ba ye karisa ubiyɛn i bɛ taa foli k'o ka du kɔnɔ i bɛ sɔrɔ k'a ba dɔn ye warabilen don wa e donna ka ban o e ka woro minɛna ka ban o cɛ nenimuso don wa cɛ sonyɛmuso don wa a kokotalamuso don wa e ka woro minɛna ka ban o donc an tɛ furu ta yɔrɔw de woroma o de ye Eh, diferansi min bɛ fɔlɔ muso caman mhm. ani sisan muso caman mhm. diferansi min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ mhm. fɔlɔ ta tun bɛ ɲini ju la de aa nin ye jɔnni ka mɔgɔ ye aa a bɔra karisalakaw fɛ i tɛ kuma denni fɛ i bɛ t'i kɛ teri ye u ka so i b'a ba ɲini ka dɔn k'a sɔrɔ i ni denni ma kuma ba dɔnnen kɔfɛ ba tagabolo dɔnnen kɔfɛ aa nin nin den kan ka ta i bɛ ka bɔ denni la o la o y'a sɔrɔ i ye ba dɔn i ye ba somɔgɔw dɔn ba cɛminɛ cogo i y'o dɔn i bɛ denni ta mɛ o tun ye fɔlɔ furu cogo ye o de kosɔn ɛ nin ba tɛ kuma i y'o den ta nin ba tɛ kuma i y'o den ta nin ba tɛ kuma i y'o den ta n'o bɛɛ nana don e ka so kɔnɔ kɛlɛtigi ka du kɔnɔ parce que o si ba tɛ kɛlɛkɛla ye han mais nin bɛ file fiyɛ nin ba bɛ file fiyɛ nin ye jɛmɛ fɔla ye nin ye panga wolokila ye n'i y'o ta ka bila i ka so kɔnɔ o b'i ka karo sɔgɔ dɛ parce que bɛɛ b'i ka du danbe bila i ka so kɔnɔ donc an yɛrɛ minnu bɛ furu ɲini na an b'an taga yɔrɔ de dɔn an ma an jɔ yɔrɔ dɔn an b'an mɔgɔ ɲini yɔrɔ dɔn o kɔlɔlɔ de bɛ na ni du kɔnɔna ye denw yɛrɛ wolobali bɛ sin k'a dɔ tɛ ko nin ye ne ba ye furamugunin kɛ dumuni na hmm? den fitinin dalen bɔnmana kan ka ka bɔnmanfini tigɛ ka taa ɲɛɲini donc mangoro den mangoro de arabu b'a fɔ de ko turafu sajara min samari hmm. yiri bi dɔn n'a den de hmm. kumana ba bɛ cogo min na denw bɛ ten o la n'an b'a fɛ an ka segin fɔlɔ danbe kɔrɔ ma fo an ka muso ta yɔrɔw de woloma kana nɔrɔ dennin na ten mm. a ba lajɛ sɔn t'i pan a den ka ŋunuma n'i ye ba sɔrɔ o bɛ jogo min na n'i y'o den ta mm. den b'o jogo kelen de ta mais e t'i ba dɔn e t'i fa dɔn ka dennin ye gudɔrɔn da la dɔrɔn k'a ta ah, n'i y'a ta o cogo la an karamɔgɔ n'i ye min y'o la o y'i yɛrɛ nɔ ye dɛ an karamɔgɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka kɛɲɛ ni an ka waatiw cogoya ye nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ kɔfɛ kumakuncɛ kuma jumɛn de b'i bolo ani ladilikan ka ɲɛsin bi gɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ sabula musow b'a fɔ ko cɛw nɔ don cɛw b'a fɔ muso don bon eh, ladilikan min bɛ n bolo dɔrɔn muso a dɔn i bɛna den min sɔrɔ n'i ye dutigi kɛ kɛmɛ ye dutigi bi kɔnɔntɔn ani duuru o bi sa a tɔ ye jumɛn ye muso n'a denw tɛ i bɛ bamakɔ du lajɛ ni bamakɔ du kɛra du kɛmɛ ye i b'a sɔrɔ du bi kɔnɔntɔn duuru o dutigi sara ni muso tilela don muso den de b'a ta e ɲɛ bɛ maa joli joli la an ka jamana kɔnɔ bi n'u faw sara a mɛnna denw de kɛmɛ ka baw ta hmm. k'u dagabanasow jɔ ka di u ma hmm. ka baw bila ka taa hiji la hmm. ka mobili san ka di baw ma fa bɛ min fa sara a mɛnna o donc muso ka furu bato jakuma ka ɲinɛ minɛ tɔnɔ b'a yɛrɛ de kan muso o muso n'i ye furu bato i cɛ kɔfɛ i denw b'i ta donc muso ka furu labato ti cɛ lafɛrɛninya ye o ye den nafa de ye a tuma an bɛ min fɔ an bala ko olu kana cɛw filɛ u ka cɛw bɛ nin kɛ ta cɛw bɛ nin kɛ ta n nana u kana o filɛ i yɛrɛ filɛ i cɛ bɛna bɔ du kɔnɔ sa i ni denw bɛna to yen n'i ye npogo don i cɛ la i b'i si kɛ k'i denw fana balo parce que n'i warinin min tɔmɔ ka na o b'o sonya donc cɛ bonya i yɛrɛ kama ani i nafa kama n'i ye cɛ bonya muso bɛ mara yɔrɔ saba de la ka muso to a fa fɛ yen fa b'a balo n'a taara cɛ fɛ cɛ b'a balo n'a ye cɛ barika ɲini ni cɛ fatura denw b'a ta donc a bɛ muso ye talifɛn de ye buwa fatura a ye buwa minɛ koɲuman buwa tɛ yen bi o tuma na ma eh, denw de bɛ yen o tuma denw de bɛ se ka ale ta mɛ ni muso ye mɔgɔ don a cɛ la dusukasi bɛ cɛ faga filanan i b'i si kɛ n'i denw ye morisow la aa u ye nin ka baara cɛn u ye nin kɛ tan kamalenkɔrɔ cɛ joli joli i bɛn'i si kɛ dɔrɔn u y'a kɛ tan u y'a kɛ tan mɛ n'i tun ye furu bonya dɔn i b'a tɔnɔ sɔrɔ bon filanan cɛw u k'u ka muso ta yɔrɔ woloma i y'a faamu kana muso ta k'a ka ɲi muso ta a danbe a ba bɛ cogo di donc n'i ye muso muso ta o kɔnɔna na i bɛ wasadenw sɔrɔ o la mɛ ka taa kɛ dudenw bɛ ta tasuma bɔlan ɲinikun de pour que tasuma kana i bolo jeni mɛ ka taa sɔrɔ kɛ denw ɲini de denw kɛ bɛ ka so fa e de jɔlen don ni kalansaraw ni fɛnw bɛɛ ye den si tɛ yen min b'i kun ja k'a fɔ ne kan ka nin kɛ buwa ye i yɛrɛ muso ta yɔrɔ i b'o fana woloma donc ladilikan bɛ n bolo o de ye nin ye jijɛ bɛɛ tɛ nɔnɔ kɛnɛ an b'a ɲini ala fɛ eh, furu minnu bɛ ala ka barika don la eh, muso ninnu ala k'u sɔn sabali la cɛw fana ala k'u kɛ ladiriw ye a kɔni baara in fana ala k'a mɛɛn hali bi ala k'a taga ɲɛfɛ an danbe yɛrɛ yɛrɛ ala k'an segin a ma ala k'o kɛ alakira bonya diyara n ye kosɛbɛ eh, aw bisimila an b'aw fo danbe kɛnɛ kan ka aw barika da an danbe ala ka a to an na n ye danbe kɔrɔ f'i ye ka tɛmɛ danbe kɔrɔ ye ko dan bɛ yen dan bɛ nin yɔrɔ in na e jalo sigilen